Saluda a totus e benevènnidos a Contanos, unu podcast chi pertocat cale si siat cuistione de interessu. In cada puntada un'òspite diversu nos contat de una cuistione chi l'agradat, respondet a unas cantas preguntas e nos cossizat puru carchi libru 'e lèghere.
Su mundu de sos produtos audiovisivos est unu de sos prus mannos de sos chi est creschende de prus in custos annos, mescamente sas series, sas chi dae meda las zerriamus telefilm, ca ddoe at unu muntone in prus e ca est una moda siat a ddas castiare ma fintzas a arresonare cun sos amigos o in sos forum in internet de sa trama, de sos personagios e gai totu. A mie puru m'agradan meda, mancari non sia de cuddos chi nde abbàdian unu muntone, ca sèpero e de milli chi nd'at essidu nd'apo bidu chissai deghe o bìndighi in totu. Però tenio sa curiosidade de connòschere menzus custu mundu e de cumprèndere comente est cambiadu in custos annos. E pro cussu mi fatzo un'arresonada cun Miriam Mereu, chi at leadu su dotoradu de chirca in Istùdios filològicos e literàrios in s'Universidade de Casteddu, cun una tesi a pitzus de sa limba faeddada in su cìnema sardu de oe. Dae su duamiza bintitres a su duamiza bintichimbe Miriam est istada assegnista de chirca pro s'Unidade de Chirca casteddaja in s'àmbidu de su progetu Atlas, Atlante delle Televisioni Locali, e a pustis de aer fatu tres annos de didàtica in linguàgios de sa televisione e de sos mèdios novos in s'Universidade de Casteddu, como est tutor in su cursu de Giornalismo e Informazione Web in sa matessi Universidade de Casteddu e faghet fintzas unu cursu de Teorias e Anàlisi de su Cìnema e de su Audiovisivu in su IED de Casteddu. Miriam est autora e condutora fintzas de programas in sa ràdio e sa televisione in sardu e in su duamiza bintibator at publicadu sa monografia sua Le voci dello schermo, le lingue nel cinema sardo contemporaneo cun s'editore Mimesis. Oje cun Miriam nos faghimus un'arresonada subra sas series in generale, comente apo nadu, de comente sun cambiadas, e de cando sos chi lis zerriamus telefilm sun diventados series, ma fintzas de àteras cosas totu, de custu binge watching, de custa moda de abbaidare unu muntone de series in fila a pare, e ma fintzas de sos generes e de sos protagonistas de custas series e de comente sun cambiados. Tenidebos contu e istentadebos.

E tando, salude Miriam, ite parimus? Saludi Alessandro, e totu bene, e tui? E deo non b'at male, dai, non b'at male, oe ses un'onore mannu ca ses non solu un'ospite ma ses tue e totu una podcaster esperta e capassa puru, duncas oe sa calidade est prus arta de sas ateras puntadas mancari ca non s'ant a ofender sos atteros ospites mancari, però tenimus unu un'ospite namus chi est chi at manizadu su mundu 'e sos podcast e chi nd'at fatu medas e e duncas est unu praghere mannu e un'onore mannu a ti tennere inoghe pro faeddare de custa cosa. Deo so unu ah Ch'est unu praxeri po me chi m'apas circau e chi si seus atobiaus in custu in custu programma po fai custa custa puntada de su podcast. Gràtzias. Eia, ca poi sa s'argumentu, sa chistione chi est de istèrrere, ti naru sa beridadi, a bortas b'at chistiones chi m'interessant, però sunt po mene novas, ca no isco nudda, pro narrer, amus fatu una puntada supra su binu e eo de binu no isco pròpiu nudda e, e apo imparadu unu muntone 'e cosas. Non connosco su mundu de sas seris e de su cinema comente a tie, però namus chi m'agradan nde castio, m'agradat fintzas propriu a a nde chistionare de sas seris, a m'agatare cun zente o in tzilleri in sas festas e aer m'aint a fagher, e ma tue castiau l'as Black Mirror, e ma tue Peaky Blinders t'agradat e gai totu. Duncas oe est una una arresonada propriu prus ispontanea fortzis de sas ateras bortas ca mancari deo puru tenzo opiniones meas, ma comintzamus mancari dae sa prima chi est pròpriu una de cuddas dimandas de de tzilleri, gai, cale est sa serie preferida tua e po ite e fintzas cale est su filmi preferiu tuo? E poi a pustis mancari deo ti nau sos meus.
Castia custa est una pregunta troppu troppu difficili po mei, poita series de su coro ndi tengiu medas, ca funt Twin Peaks, Skam Italia, The White Lotus, The Haunting of Hill House, ca m'est praxia meda meda meda, Black Mirror, Fleabag, True Detective, sa de cuatru, sa de unu, sa prima e sa de cuatru stagionis, e Ripley, ca no sciu chi dd'as castiau, est in Netflix, est una serie tropu bella Ripley. però chi ndi depu sceberai una chi esti propriu sa serie ca ehm, dogni 'orta chi potzu mi torru a castiai pruscatotu sa de tres stagionis chi esti Twin Peaks de David Lynch e Mark Frost ca est una serie storica mitologica fiat bessida in Italia in su norantunu dd'iat promovia publicizada Mike Bongiorno in su programma suu narendi ca fiat finzas prus bella de Dallas custa serie candu fiat bessida ca cosa spantosa, ma poi dea si conoseret tui pensa ca custa serie eh, candu deu fia pitti picciocchedda pippia in su norantunu andà a scola non mi dda fadiant castiai poita fiat una serie assustradora fadiat a timi poita sa picioca morta eh, Laura Palmer, chi dd'iat bocida, e ndi bessint a pillu totu storias leggias, nieddas de chi podit essi chi dd'at bocia, intzandus ndi bessit custu personaggiu ca si narat Bob, chi non depeus scoviai meda po po chi no ant biu sa serie, chi puru sa serie esti famosa, esti nodia meda e intzandus si connoscint custus elementus de sa serie de Twin Peaks. e a pustis annus a pustis binti binticincu annus mi parit a pustis de sa prima de sa prima stagioni fiat bessia sa de tres in su duamilla e dexiaseti ca esti una cosa unica in su mundu de sa serie televisiva a distanza de binticincu de bintichimb'annos est essia un'atera un'atera un'atera stagioni de Twin Peaks ah non l'ischio ca est sa de tres, longa poita funt dexiotu episodius, una serie matuca meda, longa e totu atrochillada, chi fiant atrochilladas atrobedadas is series is duas stagionis de prima, custa est propriu sa linciana poita totu sa regia dd'at fata Lynch, sa prima stagioni dd'iat fata Lynch sa regia puru sa produtzioni poita issu fiat eh, su showrunner de sa serie imparis cun Mark Frost, poita iant creau sa serie, dd'iant produsia e Lynch fiat puru su, su, su regista. Sa de dus, Lynch non fiat regista de totu is episodius, nci fiant atrus registas, fiat u pagheddu prus longhitedda e si biri ch'est u pagu prus ammesturada, u pagheddu prus ghetada a pari, cosas chi non torrant, personaggius nous chi non, non s'acapiant beni, insomma. Sa de tres est propriu Linciana, chi tui as biu Lost Highways, Mulholland Drive, totu is filmis prus mannus de Lynch, fintzas Elephant Man, funt, custu fi, custa serie est propriu de Lynch. In cussu stile. In cussu stile inquietante, de pesadilla, de cosa ca propriu chi ti ponint timoria chi ti ponint na nareus custa custa spetzia de ddu scis s'ammutadori su chi ti fait s'ammutadori candu ti paras ti podis scidai e non ti podis pesai poita tenis custa cosa apitzus ca ti brocat aici ma finzas oniricu m'ammento Mulholland Drive l'apo bidu dae meda mi pariat chi b'aiat cosas oniricas puru Oniricu est nareus su fueddu s'ogetivu prus lynchanu, però oniricu acapiau a s'incubo, a sa parti lègia de su bisu, sa parti trumentada, sa parti ca ca ti portat timoria, ca ti portat totu nareus atrupelliada e e custa est sa serie, ci funt cosas ca tui non scisi no scisi no ddi scisi donai unu nomini in custa serie poita sa narrazioni esti giai totu mm, totu segada totu pigat cussu stradas differentis chi at pigau a s'inghitzu in is atras stagionis e no scisi mai aundi ti depit portai custa serie Tando Laura Palmer nc'est ancora, nc'est su detective Dale Cooper, chi est apuntu su protagonista de is tres stagiones, però ddoi funt atras storias, atras storias acapiadas a Dale Cooper e a cumenti issu cambiat poita nc'est intrau in sa loggia nera e insomma
si bidet chi t'agradat meda si bidet pro comente nde chistionas si bidet chi ses un'apassionada ca no est facile a ndi fueddai de custa serie est una serie ca s'unica serie chi Paolo Mereghetti at at iscritu a pitzus, at recensiu in su Mereghetti, in su ditzionariu Mereghetti est Twin Peaks, totu is aterus funt filmis. Poita custa no est una serie, cumenti podint essi, ca funt series bellas, mancai, eh, The Sopranos, Mad Men, Breaking Bad, ca funt series togas e serias, Custa est una serie fata de unu maistru de su cinema ca est...
Mm. Veru, veru, veru. Eia. E su film invece tue dda consideras namus una serie e unu film o tenes puru unu film chi t'agrada prus de sos ateros, chi est su preferiu tuo mancai? Ascurta, po is films sa pregunta est finzas prus difficili po mei, poita deu cambiu a segunda de su de su tempus, de su periodu de sa vida mia, de su periodu biograficu, de su chi seu ligendi e po nai unu de is ultimus filmis chi apu biu ocannu esti stetiu Sentimental Value de Joachim Trier ca esti unu regista norvegesu esti unu filmi bellu meda bellu poita esti unu pagheddu bergmanianu tenit su stili unu pagu de Ingmar Bergman ca esti su grandu regista svedesu su babbu mannu nareus de su cinema scandinavu e, e custu Joachim Trier unu, at fatu unu film ca esti troppu bellu po, po sa performance de sa, de s'atora ca esti, fiat finzas candidada a s'Oscar issa ma non dd'at bintu s'Oscar e at bintu cumenti miglior film internazionale s'Oscar de cust'annu de su duamilla e bintises dd'at bintu Sentimental Value poita esti una storia de familia però si fueddat fintzas de su teatru, de su cinema e intzandus ci funt prus pranus podeus nai, prus livellus, de sa familia, de su de sa dimensioni personali e familiari si passat a una dimensioni prus pubbrica e prus performativa podeus nai, de su teatru e de su cinema, poita sa protagonista est s'atora de teatru e su babbu esti regista, però depit fai unu filmi e si binti dinamicas intra intre custas duas personas, su babbu e sa filla, e pustis nci funt totus is atrus personaggius de contorno, podeus nai ca però contorno bellu, arriccu de sustàntzia. Esti unu film ca deu ti consillu e consillu a totu is chi si funt ascurtendi.
No, ma est normali puru chi, namus, su film preferiu de una persona càmbiat candu castias ateros puru, ndi essit novos, mancari unu film lu bies sa prima borta a chimbant'annus e naras, ah, custu est su film prus bellu chi apu mai bidu, mancari Pro mene est ca est giustu puru a tenner mancari unu filmi o una serie culto, amus a nàrrere, in su sensu chi pesso e pro tene Twin Peaks est diventau culto Twin Peaks, cioè no as a nàrrere mai, ah est essida una serie nova, est menzus de Twin Peaks, non pesso, non pesso, poi est in chimbe minutos chi amus chistionau mi paret de Perdonami, Twin Peaks est una serie a parti, no est propriu una serie chi podis nai commente podit essi Lost o The Sopranos o True Detective, chi funt mannas, funt bellas e chi tui ti ligis eh, Jason Mittell in su liburu cosa sua Complex TV, is, is series prus bellas de sempri funt The Sopranos, appuntu, The Wire, eh, Breaking Bad, Li fuet e, e Twin Peaks mancu la contat, la lassat a banda. Twin Peaks dda contat, però no, da, eh, no est intre is chi issu preferit. Eh, poita Twin Peaks est cumenti sa serie madre, sa chi at incarrerau totu custa, at resu, custa complessidadi de is series televisivas chi nosu parteus de is annus a cabu de is annus otanta, eh, primus annus, noranta e sa televisioni cambiat. Intzandus entraus in d'una noa era televisiva ca si narat The Golden Age, The New Television Age, e issu ddi narat Complex TV, Complessità Televisiva, o Quality TV, ca est u atra, narat u atra, espressada utilizada de u atra studiosa de de cinema, ca si spricat cumenti funti cambiadas e si funt ammaniadas is series televisivas. No, nosu dda zerriaus, ddu zerriaus telefilm, t'arregodas?
Eja, eja, sos betzos namus anni sessanta, anni annos setanta. Otanta, noranta, candu castiaiaus una serie in sa televisione chi fiant mancai in Italia uno, Canale cinque e fiant telefilm, Beverly Hills, po nai. Tenente Colombo.
Tenente Colombo, Derrick, cussus fiant telefilm però eh, fiat unu fueddu sceti italianu su telefilm non, non esistit in atras linguas poita ci funt eh, in ingresu ci funt series series and serials ci funt po nai le saghe comenti at nau Umberto Eco eh, la serie e la saga la saga comente po nai Dallas o Dynasty finzas Beautiful est una saga eh, poita sighit sa storia de custa familia de genti de prus de corant'annus ommai Beautiful e no cambiant mai is dinamicas funt sempri is proprias no cussu si mollat cussu si lassat cussu si ponit in pari a u'antru e su fizu de su frader fizu de su ziu eja e si scoberrit ca cussu fiat su fillu de su babbu de su nebodit insomma totu trochillà custa fiat una saga però is series invecias tenint u antru andamentu u antru u antru settiu sighint poita craramenti depint contai ua storia ca siat longa e ca s'ammanidi me is stagionis appuntu is stagionis ci fiant finzas prima ci fiant is stagionis de Beverly Hills de The Visitors però nosu non ddu zerraiaus su stagioni fiant mancai boh Nuovo ciclo. Mm. personaggios novos, mancari intrabano personaggios novos, però non cambiaban nudda a sa fine. Eh, cussu, ma poita unu... fintzas fiat, di, di fiat differenti sa manera de ddas castiai custas series. Tui ti poniast a castiai una serie, mancai a meri o a pusti prangiu eh, o de notti poita ci fiat cussu apuntamentu cussa dì de sa de sa cida su giobi a noti ci fiat Beverly Hills e inzandus ti ponias a is otu e mesu a castiai una puntada de Beverly Hills e poi depias abetai una cida po castiai s'aturu episodiu immoi no immoi esti ca teneus totu totu tropu a disponimentu teneus prime video teneus now teneus Disney plus ita totu teneus Rai play ci ndi funt onni axia. E tui ses propriu tenis custa ti bocint seris no est sceti sa callidadi ma est cussa cantidadi de seris e de titulus ca podis castiai e torrai a castiai e a pustis s'algoritmu ti cunsillat is seris ca segundu issu funtzionant po tui. e inguni si tui andas fora de conca poita non scisi prus ita scioberai deu su mancu seu aici ma est su matessi discursu chi podimus fagher puru po sa musica si abbadias ca trinta barant'annos faghet ma finzas cando deo tenio deghe bindig'annos comporavo su CD e lu pagavo puru unu muntone dinare unu CD costava barantamiza unu dinare e meda ite potzo narrer, dae meda fintzas annos sessanta annos setanta comporavan sos viniles, unu teniat deghe bindighi una colletzione de viniles e ascurtavat cussos, ascurtavat cussa musica, imbezzes como podes ascurtare totu sa musica de totu s'istoria de s'umanidade cando cheres, ascurtamus paret chi apo cumpresu paradossalmente prus pagu musica como chi la tenimus tota a disponimentu chi non sa chi ascurtavan che sessant'annos faghet cando unu teniat su giradischi in domo sua, poniat su vinile e ascurtabat sas deghe cantzones de un'album ebbia, sas series diventende gai puru deo etotu ti naro, pro custu t'apo nau, mancari chi tenzo fintzas eo intrada in custa puntada, ca nde podimus nde podimus castiare milli ma eo in sa vida mea si nd'apo castiadu bindighi binti est meda

no mi praxit a fae aici mi mi nci bogat su spassiu su prexu sa sa gosidura deu mi dda potzu setzi e scioberai una seri mi da castiu mi castiu un'episodiu mancai sa di dopu potzu sighì a castiai custa seri e mancai ci nd'est un'atra chi mi praxit e bollu sighì custa o mancai mi castiu unu filmi poita mancai mi pigu una pausa de sa serie o mi, o mi ligiu cancua cosa, insomma, mo che teneus a disponimentu totu custa cantidadi de, de produtus che podit essi filmis, series, programmas, de totu, e fortzis esti puru su tempus ca si depeus pigai nosu una pausa de, de totu custa cosa, cumenti as nau tui sa musica ca est sempre a disponimentu tui podis nai moi m'ascurtu m'ascurtu unu discu de bo de is annos 90 in Spotify po nai mm-hmm. e dd'acatas in Spotify mancai a pustis inghitzat un'atru poita funt acapiaus po generi po periodu po bo is musicus ca ci sonant eccetera però mancai non ci ponis sa propria attenzioni non ti lu godis non ti lu godis poita prima una cosa est nai tui naras mi compro su CD mi compro su vinile mi ddu pongo mi ddu porto a domu mi dd'ascutu mancai ligendimì sa mantixedda is lominis de is cantzonis mi legiu is is is paraulas is paraulas de sas cantzonis certu is cantzonis sciu chi dd'at produsiu candu est bessiu po cali etichetta nosu po nai teneus finzas una bella colletzioni de discus e custa cosa si praxit a poita seus propriu si praxit s'ogetu ma sa materialidadi de sa de sa musica no sceti s'ascutu ma finzas a ddu podi tenni a ddu podi carinniai su discu finzas toccare zertu certu e a lu bìere ma est diventada est diventada prus passiva po mei finzas sa musica semus diventaus dd'ascurtas sa musica e in si sotofondo namus dda so ascurtende però non so non mi la so godinde e gai totus puru sa fortzis sas sèries, zertu sa sèrie la depes la depes castiare, la depes sighire, però mi paret chi est un'attentzione unu pagu prus passiva ca si unu nde castiat milli a sa fine t'abarrat pagu, penso, e custu est su parrer meu personale, nde castio pagas propriu pro cussu ca mi ddas cherzo godire e comente at nadu tue puru, mi ddas cherzo istudiare, mi cherzo chircare cussu atore, ite at fatu, de ube est e mancari si dda badio in inglesu ite accentu tenet de de de ca a bortas sos atores faghen un'acentu recitende, ma poden esser unu iscotzesu chi faghet s'acentu de New York, non b'at nudda de istranu in sa recitazione in inglesu, custu no, a bellu a bellu che divento finzas cada cosa pro mene poi est gai ma so de caratere gai ca cada cosa diventat un'ossessione a sa fine, Soprano pro mene est un'ossessione no est ateru, isco totu de sos atores de inube an ziradu sas iscenas de in cales biddas de su New Jersey sun andados a zirare sos lùmenes de biddas de su New Jersey chi chi lùmenan in sa sèrie Gandolfini comente est mortu e de sa muzere e de su fizu chi poi est diventadu atore gai ca so apassionadu so apassionadu sia cando apo castiadu Peaky Blinders non m'at non m'at apassionadu nd'apo badiadu un'istagione ebbia però no est chi so andadu a mi chircare ah Cillian Murphy non m'agradat non m'agradat, provo a mantènnere unu pagu de de raportu intimu cun su cun su prodotu, namus, mi depo mi depet agradare, si no no no, unu a s'antiga namus dai. No, no ses a s'antiga, puru Jason Mittell ponit cumenti est The Sopranos cumenti una de is series prus bellas de sempri e poita at propriu marcau u atru u atra andala de sa serialidadi ca tui candu studias ti ligis unu liburu nareus de analisi chi pertocat a sa serialidadi cussu de Mittell cussu de Daniela Cardini nd'at scritu Aldo Grasso nci ndi funt medas The Sopranos nc'est sempri cumenti propriu televisioni de calidadi e quality TV e serialidadi fata beni, cumenti chi fessit unu filmi, poita tui tenis is atoris de cinema, tenis una storia fata beni, scrita beni, cun totu totu intretzada, totu intrelatzada e linias narrativas inguni si funti medas e si intrelatzant beni e intzandus custu esti unu traballu fatu beni de is chi dd'ant scrita sa serie Matthew Weiner mi parit ca esti sa su produtori de de The Sopranos berus. No mi dd'ammento, ma m'ammento chi David Chase dd'at iscrita, poi b'at àteros autores puru, e fintzas carchi carchi atore at iscritu puntadas. The Sopranos, David Chase, abetamì pagu pagu, David Chase eia dd'at dd'at inventada issu, est berus, ca est fintzas E, e nd'at fatu de cosas, nd'at fatu medas de cosas David Chase, mm, insomma. Mm, mm. Eh, ma at imbentau puru. Lassa istare chi han gastau dinare meda po dda faere, ana finzas postu attores de cinema e, e su contu est intrallazzau bene. Però pro mene sa novidade puru est sa chi at imbentau unu tipu de personaggiu nou, cioè una categoria de pessone Sa peus categoria de pessone, podimus nàrrere, però a tue t'agradat, cioè tue ses apassionau a custu personàgiu mancari siat unu personàgiu chi aparentemente non ti podet agradare, cioè ca ca su chi faghet e su chi faghent sos chi sun a fùrriu suo no, sos sos sordados suos podimus nàrrere, los podimus cunsiderare sa peus categoria 'e zente Però t'agradat cheres bìere ite ite li faghent sos inimigos suos, sa familia sua, sa muzere e gai, fintzas in custu est istadu una novidade ca poi a sa fine Breaking Bad at torradu a leare cust'andala no, unu chi est unu mastre 'e iscola chi imbetzes diventat traficante de metanfetamina E nois semus cun issu, no cherimus bier si issu resessit a binchere contra sos messicanos, contra a Gustavo, no isco ite. Est in cue puru sa novidade, penso chi siat po cussu chi est bellu e chi m'at apassionadu puru.
Ma custa est sa cosa ca torrendi a Jason Mittell, ca issu, deu ti ddu consillo custu liburu poita est unu liburu meda praxili Si fait ligi chi puru tui no ses unu studiosu de cinema o de series televisivas ddu podis ligi candu ois poita funt dexi capitulus ca ti spricant cumenti est cambiada sa serialidadi me is Stadus Unius pruscatotu poita issu est americanu e issu si castiat totu is series chi bessint chi funt bessidas de is annus otanta creo finzas a immoi. e ndi scriit cun una cognitzioni di causa e e po dogna in dogna episo in dogna capitulu issu pigat in analisi una un'elementu un'aspettu de sa seria podit essi sa produzioni podit essi sa scriidura podint essi is attoris is personaggius is personaggius esti propriu unu capitulu centrali de sa seria poita issu fueddat de is antieroi de is chi funt is personaggius maus cumenti Tony Soprano o Don Draper o apuntu Walter White ca si furriat in Heisenberg in Breaking Bad su su protagonista de Dexter poita nosu s'acapiaus a custus personaggiu personaggius ca funt maus faint cosas lègias uomini schifosi ddus ddus zerriat issu poita funt propriu si faint si, si iant podi fai schifu custa gente eia eia arguai però a nosu e a nosu si praxint intendeus carinniu po issus ddus stimaus giai poita faint poita funt istesiaus de nosu de sa realidadi craramenti funt personaggius de fintzioni ddoi est unu liburu bellu bellixeddu meda de Andrea Bernardelli ca fueddat propriu de s'antieroe e de cumenti prus ca totu in sa serialidadi no sceti americana ma finzas italiana e intzandus issu pigat in cunsideru po nai is personaggius de Suburra, de Romanzo Criminale, de Gomorra, ca funt, custus etotu, pruscatotu cussus de Gomorra funt malavitosi, camorristas, genti chi fait cosas abominevoli no, però a nosu a nosu si praxint, sighiaus totu sa storia, si praxint cumenti bocint sa genti, poita funt aici esageraus Ca mm. non podit essi in realidadi una cosa aici. Mm. A su, a su matessi tempus, nosu cundannaus custus personaggius poita arreconnesceus ca nosu non seus cumenti issus. Sandus mm. pigaus is distanzias de issus, no? Est catarticu, namus, comente esperienzia. Est propriu catarticu. Issu, Bernardelli, fueddat de catarsi poita nc'est custu momentu, e su, puru Mittell ndi fueddat, de cumenti nosu castiendi e... Eh, nareus is atzionis, is lègias mabas de custus de custus personaggius nosu nareus s'intendeus mellus de custus personaggius ah Castia mm. de aici maus ca deu una cosa aici mancu mi ddia podi pensai mm. est cambiada sa psicologia propriu po mene ti nau ti dd'apu puru nau no abbadio m'agradat Sopranos a macchiadura so unu spetatore mediu a sa fine ca est sa serie chi penso non sa majoria, però, unu muntone 'e zente in su mundu ti nat, est sa menzus seria chi an mai fatu, va bene, però so fintzas un'ispetadore a s'antiga ca pesso psicologicamente m'agradat s'eroe chi tenet sas respustas, cioè proite a mene m'agradat Tenente Colombo, pro narrer, o Doctor House ca l'isco chi a sa fine eh, tenet a su mortore, su mortore podet essere unu furbu, malu, però poi l'isco chi a sa fine lu tenet, l'isco chi a sa fine vinchet issu, quindi psicologicamente custa cosa mi, mi faghet istare tranquillu e penso chi a s'antiga su, su, su telefilm, comente ddu zerrias tue, teniat fintzas custa dinamica, chi su pubblicu depiat èssere, depiat abarrare trancuillu, depiat ischire chi a sa fine andavat totu bene. Est cambiadu como ca imbetzes b'est sa catarsi, comente si nde andat cue, no chi su su pùblicu imbetzes cheret biri carchi cosa chi ddu fatzat intender bene, ddu fatzat intender menzus de unu Toni Soprano o de unu Walter White chi chi sun argas a sa fine no, sun zente, sun uomini schifosi comente as nau tue ma servit puru cussu, sos uomini schifosi chi abbadiavamus prima chi furunu mortores, zente chi aiat mortu a sa muzere, chi aiat mortu a sa fiza, chi aiat mortu a su collega 'e traballu, non solu bi fut sa catarsi, bi fut sa catarsi in cue puru, ma bi fut puru s'eroe chi, chi fut sempre un omine, a parte signora in giallo fortzis, chi fut sempre un omine chi, pilocos, trancuillos, bos la risolvo eo custa, eh! Como abbaido, chirco, dimando e poi lu tenimus. Va be'. Ma ascurta, ma imbetzes, torrende a contu de binge watching, ma ite est custu binge watching?
Càstia, su binge watching est sa pràtica de castiai unu muntoni de vide series, de episòdius de de series, de una serie fintzas a s'acabu de sa stagioni, intzandus deu sciu ca una stagioni durat otu episòdius mi ddus castiu totus in d-una noti po nai o in d-unu cabexida mi ndi castiu cuatru su sabadu cuatru su dominigu o otu chi mancai duranta pagu Fleabag po nai ca durat funt dus stagionis e duas duas stagionis de ses episodius mi parit de dogna stagioni sei ses sei ses episodius de mes'ora binticincu minudus mes'ora deu mi setzu mancai a is tres de merì A is dexi de su notti apu acabau de castiai Fleabag e mi dda seu castiada totu. Però deu naru, ma est profetosu a castiai una serie in custu modu, no sceti poita su tempus che tui ses dedichendi e ses gastendi in custa in custa attividadi de abarrai setziu a castiai una serie, ma finzas poita tui finzas a sa petu no abetàst candu inghitzat s'episodiu nai no aspetta ca custa cosa mi da ollu castiai beni cras o a pustis cras in d'u antru momentu in s'interis a biri ita ita m'at portau custu episodiu ita m'at contau ita mi la pensu puru mancari nde chistiono puru cun d'un'atera pessona certu dd'e podis cunfrontai andas a circai crastulìmini a pizzus de sa sèrie gossip no poita su fan ita fait su fan de immoi est attivu su fan est unu ca scriit a pizzus de series scriit recensiones ligit meda s'informat e circat totu is acapius po nai nc'est unu situ gigantescu a pizzus de lost de Lostpedia ca est tipu wikipedia wikipedia però fata cun totu is acàpius de Lost, ca est unu puzzle, unu jigsaw puzzle de machìmini, e intzandus is chi si funt postus a fai custa cosa funt genti maca, ca ca ant circau totu is cullegamentus de custu personaggiu cun cudd'aturu, de su passau, in su presenti, in su benidori, poita nci funt fintzas ci funt is flash forward ma ci funt is flashback flash forward e fintzas is flash cumenti si nant est chi si faint biri is cosas in parallelo de una cosa chi est ah. succedendi però ita iat a podi succedi chi custa cosa essi succedi e unu ateru ah est abberu In sas chimbe istagiones mi paret chi eh, chi faghent insomma, gasi eus e meus.
custa puru, custa cosa dd'at studiada beni meda Jason Mittell, de su tempus, no? E custa cosa de su tempus ca cumenti est totu totu atrochillada, traballosa in Lost. E intzandus unu fan de Lost no est una persona ca si setzit passiva, si càstiat s'episodiu e a pustis, no, est unu ca sighit totu eh, e, e intervenit in sa, nareus, in s'amànniu de sa, de sa storia de Lost. Difatis Lost est una de cussas series chi ant tentu prus vida transmediali, podeus mm-hmm. nai, mm, mm. de sa eh, transmedia storytelling, chi est a nai ca cumenti sa narratzioni, su contu sighit in atras formas, in àterus formaus, cumenti podit essi su, u filmi, unu fumetu, una, un romanzu, unu giogu, unu giogu di società mm, mm, mm o mm. unu videogiogu. Lost ndi tenit medas de cusu, nareus, eh, di custas estensioni, si nant aici. Mm. E, eh, e su binge watching, po torrai a sa, a sa pregunta cosa tua, po mei no est, no est profetosu, poita no ti gosas sa, nareus, sa sa storia, su contu, sa serie, deu seu prus de dda castiai, seu una una slow watcher, seu una castiadora lenta, ma potzu finzas ci potzu finzas a trigai mesis a castiai una serie eh, non sciu prus,
poita mancai mi dda seu inghitzada in s'istadi ca tenia prus tempus e apustis apu inghitzau a fai ateras cosas e boh passant is mesis, immoi po nai tengu una serie in stand by ca depu torrai a castiai, ma dd'apu lassada in agustu, s'annu passau.
Assimizat unu pagu a sa manera de legher sos libros, est po mene, ca cando tue abbrancas unu libru po lu legher, su libru si tenet tres batoghentas pàginas, prima de che l'acabbare, che nde colat de tempus, tenes àteras cosas de fagher puru, no est chi ses semper cun unu libru in manos. No, certu. Ti fatzo un'esempiu, cando s'annu colau apo letu, no l'avio mai letu, est unu libru clàssicu mancari, però eo no l'avio mai letu, est unu libru de chimbighentas pàginas, Il conte di Montecristo, ma so abarrau bator meses, puru prus fortzis, ca cheret diziriu, cheret pessau, poi t'abizas puru chi est unu libroni, est diventau unu de sos libros preferidos meus, e non pessavo, pessavo chi fut unu de cuddos libros chi totus ant letu e imbetzes non balet a nudda, imbetzes mi so depiu callare ca est unu bellu libru Però cheret su tempus puru, e torramus semper a su contu, poi so andau a chircare chi in ube est cust'isula, Monte Cristo, esistit a beru, no esistit, ite fut sa Frantza de cussos annos, ite funi sas presones in sa Frantza de cussos annos, m'apo istudiau sas cosas. Si unu abrancat unu libru gai si lu leghet in duas dies No, primu, primu non resessit po Ma non nci da fais in duas, in duas a ligi il Conte di Montecristo, eh? ma manco Ulisse de James Joyce, uh, Guerra e Pace, funt liburus ca mm, tenint bisongiu de tempus po essi ligius, poita fintzas sa, sa scridura est tostada, no est una scridura eja. Eh, scorrevole, cumenti naraus in italianu, ca tui ligis comenti podit essi unu romanzu de Elena Ferrante, o boh no ddu sciu chi de un'atru de un de un'atru Gianrico Carofiglio o de Pier Giorgio Pulixi ca est unu scriidori sardu ca fait gialli scriit beni meda però funt libbrus prus fàcilis prus eia in s'ispiaggia de los legher in dònnia logu mancai finzas candu ses viaggendi I Monte, il Conte di Monte Cristo est unu liburu ca tenit bisongiu de, de su tempus, de su logu suu, de, de, de essi cuncentrau, de essi atentu, de essi mm. scidu, poita mm, mm, est, una, est una, una letura ca... Ascurta, ma custa cosa de su binge watching a tene non t'agradat, a mene puru non m'agradat, ma ite, ite, namus, ite nos narat su binge watching de s'industria chi produit sas series, ma fintzas de su pùblicu, cioè a sa fine tue as a esser arribadu a carchi conclusione, no, pro ite est chi sa zente faghet custu binge watching.
Po mei sa genti castet aici su binge watching tenit arrespustas, nareus asresonis ca funt de sa de s'ambitu de sa produtzioni, de sa distributzioni de is series, duncas de su chi pertocat a sa fruitzioni naraus, ma fintzas de s'ambitu psicologicu. eh, intzandus si, funt, est fintzas una materia de studiu po, po psicologus, po, po genti chi fait circa apitzus de cumenti funtzionat su, su cerobeddu de sa persona e de poita nosu si poneus a castiai series aici meda e, e ita cambiat de una persona a s'atra eh, su fattu de castiai una serie cun una certa nareus eh, oh, ita pozzu nai eh, scansione frecuenzia mm, ita cambiat de persona a persona eh in su cirobeddu propriu e podit essi ca mancai unu tenit prus praxeri a a s'immedesimare pròpriu me in sa sèrie, me is protagonistas, me is personàgius, me is me is logus de sa sèrie, me in s'universu narrativu podeus nai e e mancai tenit difficultadi a ndi bessiri de custa cosa poita tenit mancai prus difficultadis a s'arrelatai cun sa realidadi e intzandus custu de intrai in d'unu mundu ca esti de fiction ca esti inventau a custas personas ddi 'onat prus eh, tranquillidadi, mm, ddus fait intendi prus, prus calmus, prus senseros, no ddu sciu. E custu podit essi unu motivu de su castiai series, però craramenti nc'esti totu sa patti de, de is prataformas, de is, de is produtoris, de is distribudoris de is series televisivas chi 'ointi fai bessiri series e intzandus oint unu pubbricu ca siat fielli ca siat sempri inguni a sighiri series e intzandus chi paghint is abbonamentus is prataformas ca siant sempri prontus a ndi castiai atras intzandus c'esti custa si creat custu accapiu custa custa relata de fidelizazione tui ses unu tui ses unu cunsumidore, unu chi consumat series, non ses sceti unu chi castet, poita consumas, poita compras s'abonamentu a sa prataforma, poita a pustis ti compras su merchandising de custa serie, poita mancai ti comporas su su cofanetto po ti nai chi ses unu fan de custus attivus chi ointi propriu su cumenti fiaus narendi de su discu chi ointi sa cosa s'ogetu materiali e e inzandus tui ispainas poita cumpartzis is informatzionis circas is informatzionis ses attivu cumenti e pubbricu poita andas a circai cosas ddas spainas me in sa me is arretzas e ses unu ca esti fadendi pubbricidadi a is series televisivas custu esti nareus unu circolo virtuoso ca eh, mantenit attivu e sempre in movimentu custu, custu mundu de sa, de sa serialidadi chi tui castias in Netflix ci funt unu muntoni de series televisivas chi ti depis ponni propriu a circai is series ma de dogna parti de su mundu a bortas mi nci mi pongio mancai a circai una serie po titulu e ndi bessint series chi deu no ddi mi at man- mancu pensau ca ci fiant, mm. mancai series coreanas o series... Ci ndi funt medas turcas, series, de series in Netflix, ci ndi funt sudamericanas e non sceti de sa, de sa parti de Narcos o, de, o eh, cudd'atra ah, ca fiat cussa... El Chapo. Sì, eh, insomma, chi tui andas a, a, in Netflix a, a, a frucculiai, nd'agatas Netflix po fai un'esempiu de de una prataforma populari meda ca totus connoscint però puru in in Now ca est Sky o in Disney plus o in Apple TV ci ndi funt propriu unus cantu e sa cosa craramenti esti ca tui chi ses unu apassionau chi ses un amantiosu de series ti iast a depi fai totu is abbonamentus a totu custas prataformas e non ndi bessis prus poita spendis unu fracu mannu 'e sacu mannu 'e dinai tempus po castiai series e craramenti prus ndi castias prus naras no ma poi c'est custa no ci nd'est u' atra bella meda imoi mi depu castiai puru custa e ma poi est un'ispessia 'e abbrentu un'ispessia 'e imbriaghera poi a sa fine cando nd'as castiadu baranta no novanta mizas series non t'ammentas mancu prus po mene Poi, ripeto, ego so a s'antiga, mancari m'agradat a nde a nde castiare pagas e bellas, ca gai mi lassant carchi cosa. Però, oh, depo narrer, in sos libros puru b'est zente gai, b'est zente chi leghet e mi narat, apo letu baranta libros ocannu, oh, bonu pro ti fatzat ite ti depo narrer, su chi resesso a legher eo su prus pagu, nde lego medas ma non nch'arribu a legher baranta libros in d'un'annu, mancari puru ca is libros chi sun prus gherrosos, chi bolint prus tempus, su chi amus mentovadu innantis, ma fintzas ca boh mi mi lu cherzo godire, lu cherzo tenner in manos e fatu, cando so andende a su logu, cando so potzo esser in s'autobus o potzo esser in su trenu, b'est chentu cosas acapiadas a custu, naramus, consumismu tropu de de de tropu cosas, chi tenimus tropu cosas a disponimentu, ca semus intrende mancari in un'atera chistione, como va, po un'atera puntada custa de de su consumismu la torramus a tocare in un'atera puntada. Ascù, ma si
Binge watching Alessà, chi potzu aggiungi una cosa, Eia eia de sa dipendèntzia chi creant ca podint creai fintzas unu craving, est a nai una unu disigiu mannu ca esti propriu una dipendenzia, deu non ndi pozzu fai a mancu de castiai una serie poita mi mancada, dda depu castiai e basta, su speddiu no, su disigiu mannu irrefrenabile e apustis de de s'isulai de is atrus, de abarrai in domu chentza tenni arrelatas sotzialisi e e sceti bivendi cun custa cun, sa, cun su schermu poita non est sceti sa televisioni est su computer est su, su telefoneddu su tablet nosu is seris ddas podeus castiai aundi boleus no e a pustis nc'est su post binge blues ch'est custa tristura ca ti benit candu una serie acabbat no e cumenti fais est acabada Fleabag. Eh, m'est sucediu, est acabada Fleabag. Terrorista, voi sta mentendia soba, ti arrisi. No, no, ma deo so ridende ca deo puru m'est capitau. Ma n- deo puru, torramus a narrer, Sopranos l'at bidu, l'at bidu mesu mundu, e su finale de Sopranos est, comente acabat propriu est est traumaticu, ma non ca propriu ca no non sutzedit nudda, po sos chi no l'an castiadu po is- po issos, non so ispoilerende nudda a sa fine, non so contende nudda, però custu finale goi sa zente abarrat, potzo narrer, tantu no est unu podcast abarrat de merda, ca ses irbetende chi capitet no isco ite E meta zente non solu at tentu post ite amus nau post binge blues, binge watching blues, post binge watching blues ma puru de narrere ma cazzo m'at leadu in giru no, però puru ca poi acabada ischiabamus totus chi fut s'urtima puntada e duncas amus nau ah acabat goi, ca quindi non solu so depressu ca est acabau non torru a bier prus sos personaggios chi funt diventados de familia a sa fine, mancari esseret zente comente apo nau de sa peus categoria ma in prus no cioè non mi ses contande nudda, non non non tancat, non b'est una una serrada namus in custa serie. E cussu est comente nai unu finale aperto, no? Poita mancai tui no no podit essi, a bortas ci funt is series ca serrant in una ca casi chi acabant in d'una manera legia legia tonta che naras boh immoi acabada est custa serie non scidiant comente at a acabai poi est dificili acabai una serie eh no est facili e comente as nau tui mancai in The Sopranos s'ultima puntada no sucedent grandu cosas grandus cosas però ti lassat custu sensu de Tene, ma e moi? ma moi itas, itas ses orfanu de, de mm. Toni Soprano e de totu custa genti mava che mm, mm, mm Ma diat a essere mezzus poi puru, no, diat a essere su giustu, ca, comente acabat Lost puru, azungo puru Lost a sa lista de sas series chi apo abbadiau, chi a beru fuo m'acatau a bortas cioè setiu goi pessande a una teoria de Lost, poi fuo minore tenio bint'annus candu est essia, però mancari fuo in s'universidade ascurtande sa letzione de su professore e non ponio in mente a su professore, non sighio ca fuo pessande a una teoria chi John Locke podiat essi su babbu de unu rincoglioniu rincoglioniu de custa cosa, però poi su finale de Lost, bella serie, lu depimus nai, istorica mancari, chervetza como però istoricamenti abarrat una serie importanti, però poi comente la serrant in cue puru. Eh, ma poita ant postu tropa tropa petza in su fogu, podeus nai, no? Uh, dd'iant ammanniada aici meda che mancu issus scidiant prus comente dd'acabai, no, no, est impossibili. Mi parit ca fiat in Netflix, dd'iant posta in Netflix, non sciu chi est ancora, chi ci est ancora, ca dd'ant, ci dd'ant bogada. Però fiat possibile a torrai a castiai in Netflix. Funt seti stagionis de Lost. Ses, ses.
Ses, funt. Una. Mi dd'apo, mi dd'apo castiada carcuna de sa prima stagione, però mi so abbizau chi chervetza, che est colau bint'annus, paret gai cosa meda... Eh. Mm.
E invece, una serie invecias, ca segundu me arregordat pagheddu Lost, commente atmosfera, commente logus, e fintzas storia, est The Lord of the Flies, Il Signore delle Mosche, pigada de su romanzu de William Golding, ca est fata, funt cuatru episodius e in d'una propriu piticheddedda, una miniserie, però contada dae su puntu de vista de is piciocheddus ca funt in custa isula remota, deserta e no si est s'aereo est precipitau e intzandus s'agatat is pipius e pipius piticus, pitichededdus o preadolescenti naraus e depint si depint si depint gherrai sa vida poita funt assous. Est unu pagu tipu lost custa serie, est s'isula deserta, ddoi est una bestia ca no si scit chi est una bestia ca issus ant biu o si funt imaginendi, misterus, Misterus de cumenti funt capitaus inguni, su chi dd'est sutzèdiu a s'aereu, e intzandus podit essi una bona, unu bonu cunsillu po po is chi funt amantiosus de Lost.
Ascù, amus chistionadu unu muntone de series e no amus chistionau mancari de filmis ca l'isco chi tue as traballau puru, namus, su traballu tuu e sa chirca tua as istudiau sos filmis prus de sas series fortzis e no amus chistionau de de àmbitu sardu, namus, at a essi puru ca semus duos castiadores chi castiamus mescamente roba americana o castiamus mancari fintzas series italianas ca prima de comintzare a registrare amus amus chistionadu de Boris e de Figlio del secolo comente series chi nos agradan, però sa Sardinna mancari non tenet unu mercau, ma pròpiu non tenet sèries televisivas sardas chi sunt resèssidas a si a s'impònnere, a diventare, ma ma ma pròpiu no no non bi nd'at mancu nen bonas nen malas, mi paret, poi mancai as a currèzere tue, però unu tzìnema sardu lu tenimus, infati nd'amus chistionau fintzas in àteras puntadas e ti cheria preguntare Non non sa clàssica panoràmica istòrica chi amus fatu àteras bortas, ca dd'apo fata cun Tore Cubeddu in un'àtera puntada, quindi colamus a carchi cosa mancari prus ispecìfica, ca m'est capitau dae pagu de de castiare unu film chi si narat Le città di pianura, no ischio nudda de custu film e non isco mancu proite l'apo castiau, boh, m'est capitau, mi l'apo postu unu manzanu e so abarrau ispantau, so so abarrau a beru ispantau ca non non m'ispettava unu film bellu gai, at a essi puru ca de su cinema italianu Oe su duamiza bintises non sirbit a nudda, est unu cinema chi a sa fine mi paret chi tenet pagu 'e narrer. Però apo pensadu de ti preguntare si in Sardinna a bisu tuo tenimus unu film comente a cussu chi tenet novidades, chi tenet ideas, chi tenet fintzas colores, fintzas unu unu una tecnologia namus po mene interessante, cioè b'est unu film originale gai in Sardinna Eh certu ca ci funt, ddoi funt medas filmis, certu La città di pianura ca est su film chi immoi est candidau a sa, David Donatello at tentu prus candidaduras issu de La grazia de Sorrentino, custu at fatu discuti meda, eia, seixi candidaduras, seixi nomination contra a is cuatòrdixi de La Grazia de Sorrentino e is duos atoris de La Città di Pianura ca funt Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla funt totu duus nominaus in a a is David di Donatello custa est una una una noba interessanti ca iat depi essi studiada fintzas a livellu no sceti cinematograficu ma boh mancai
politicu podit essi certu finzas politicu no sciu chi as biu la grazia de Sorrentino ca est unu film bellu fatu beni no no no l'apo biu e ti ddu cunsillu deu no m'abetamu tantas nomination po le città di pianura ca est unu film piticcu piticcu però sintzeru onestu fatu beni e dilicau Lentu.
Mm? Lentu puru, est unu filmi lentu. Unu filmi lentu, però lentu ca ti fait praxeri ddu castiai, ca no ti no, no t'arroscit sa lentesa de, de custu filmi, poita ti portat propriu in cussu mundu. In cussu mundu cun custus duus amigus coralis ca funt appuntu Carlobianchi, Romano e s'atru ca no m'arregodu cumenti si narat, ca faint custu viaggiu

aici e de cumenti appuntu connoscint atra genti piciocheddus piciocas e si portant in giru cust'atru piciocu chi est unu studenti bravu meda issu iat bolli torrai a studiai a domu però issus ddu portant a sighì a buffai a mei m'est praxu po nai venetus una pariga de amigus venetus non dd'est praxu poita torrat a pigai istereotipus de su Venetu imbriagoni eh, sempri iste, propriu cosas ca est unu pagu s'effettu ca si podint fai filmis i, i, fatus in Sardinnia ca si faint biri cumenti isula nareus atavica stesiada de su tempus mm. isula de brebeis pastoris mancu mali si non ci funt prus bandidus su mancu cussu bandidus s'urtimu mi parit de is bandidus fiat stetiu bandidos e balentes eh, de Fabio eh, Fabio Mulas eh, ddu connoscis? no, non l'apo bistu Agradau t'est, m'est parende chi non t'est agradau. Bandidos e Balentes, il codice non scritto, eh, su film, est unu film no, No, non mi lu ses, non mi lu ses eh, pubblicizzande meda, eh. Già, mm.
No, ascolta, est unu film de Fabio Manuel Mulas chi fueddat de bandidos e balentes, appuntu. Non c'est una storia intricada meda a palas. Però eh, filmis ca contant sa Sardigna de oi, ci ndi funt medas. Po nai, Salvatore Mereu at fatu Bellas mariposas, ch'est unu filmi chi contat sa dì de custas duas piciocas, piciocheddas de Casteddu, sa dì de austu de una dì de austu de s'istadi e est unu filmi che est pràxiu meda a sa genti, non sceti in Casteddu, est andau in festival de totu su mundu, at bintu premius est unu film eh, importanti po su cinema in Sardigna, chi praxat o no praxat, però est unu film de importu. Mm. Bellas mariposas, Assandira de su propriu Mereu.
Eh, custu puru est unu film de importu, pigau de Angioni, de sa, de sa romanza Assandira, ca si contat de cumenti custu tosu custu uh, disterrau sadru Mario Saru olit torrai de sa Germania cun sa mulleri sua ca est tedesca po aberri un agriturismo intzandus olint furriai custu cuili in un agriturismo intzandus un'atividadi profetosa po, po is turistas custu puru ponit in, in giogu nareus uh, dinamicas familiaris e de custa eh, de custas brigas, de custus certus intergeneratzionali, poita su babbu no olit bendi, no olit fai su, su, su turista, su, nareus su pastori po is turistas, ma olit fai su pastori poita issu ci creit, est su traballu cosa sua. Gavino Ledda est s'atori, veru? Gavino Ledda est eh.
s'atori ca fait Costantino Saru e, e deu creu ca dd'at propriu insertau. su s'arrolu suu est propriu s'atori cun cussa facci cussa spressada che est sa sua e L'agnello de Mario Piredda un antru filmi de importu poita si contat sa Sardigna de oi in unu territoriu ca est in sunfrimentu ca est su territoriu nareus de s'Ogliastra cun basis militaris servitu militari intzandus ddoi funt totus temas acapiaus a sa presèntzia de is basis in cussu territòriu, sa maladia, duncas s'incidèntzia de tumoris, de de spopolamentu, de cumenti apuntu custas biddas funt pròpriu buidas, giai buidas, de sa farta de traballu, de sa crisi chi biveus in custas diis, intzandus est unu filmi pròpriu bellu e de atualidadi bellu meda issu puru at viagiau me is festival at bintu premius Nora Stassi ca est sa sa protagonista est un'atora brava e fiat esordienti fiat su primu film chi fadiat e e Anna de Marco Amenta ca est est po custu unu film fatu de un nosadru poita Marco Amenta est sicilianu però dd'at fatu in Sardigna a partiri de sa storia de Ovidio Marras Mm, te l'apo bidu, te l'apo bidu. M'est agradau meda puru. M'est, Anna est unu filmu bellu meda. M'est abarrau in s'istògomo, podimus narrare, po unas cantas dies, so abarrau pensandomilu, so abarrau pensando a sas immagines, so abarrau...
Pensando a is... No. Eh, ia, totu su contu, est, est cussu su bellu, penso, de unu filmu, no? Cando t'abarrat in intro, ti l'intendes in intro po unas cantas dies, o fintzas prus de unas cantas dies a bortas, ti lassat carchi cosa, Su contu de Ovidiu Marras lu connoschimus a sa fine, no? No est chi teniat bisonzu de su film po ischire ite l'est capitau a Ovidiu Marras, però t'ammostrat una parte de su contu chi mancari non connoschias, ca s'arte cussu est a sa fine, no? B'est fintzas un'ateru film chi chistionat de su contu de Ovidiu Marras, ma no lu numenamus, no nde chistionamus ca no nde non tenimus nen tempus e nen gana de ndi chistionare. Però gràtzias po custos tìtulos chi as chi as cussizau ca a sa fine in su podcast as mentovau unu muntoni 'e libros puru e poi a sa fine deu los ponzo totu in sa descritzione, però fintzas sos tìtulos de sos filmis o de sos podcast chi nos cheres cussizare mancari, poi su podcast tuo chi as fatu Seriedda giustamente ponzo cussu puru in sa sa descritzione, però sos filmis puru e sa zente poi si unu at piaghere de si los chircare, de si los castiare los podet los podet los podet chircare namus, servit puru pro cussu su podcast namus, pro fagher puru divulgatzione de custas cosas e pro fagher connoschere. Infattis custu podcast est de importu, est bellu meda poita fueddat de cosas de de de imoi, de atualidadi, de de cali si siat puntu de vista de cali si siat disciplina o nareus area de de interessu scientificu insomma est propriu bellu poita ponit impari cosas ca funt succedendi capitendi immoi. Gratzie gratzie, ascurta ma amus chistionau vabè de s'America meda e unu pagu de s'Italia e de Sardinna comente cinema sardu, infattis as fatu una bella panoramica puru incue de filmis nobos però namus chi tenent unu un'importàntzia oe su duamiza bintises, chi unu si diat depi castiare, irmanniamus mancari unu pagu prus sa mirada pro nàrrere cale àteros paisos b'est chi tenent una produtzione de series chi a tue, faghimus finta chi s'Amèrica no esistit, cussu potzo nàrrere, no non b'est Soprano, non b'est Twin Peaks, non b'est Breaking Bad, non b'est Lost, immaginamus chi in Amèrica non faghent prus sèries televisivas. Cales sunt sos paisos, a bisu tuo, chi tenent una, namus, unu mercau interessante de sèries? Deo ti nau, po esperièntzia mea, ma po su traballu chi fatzo, ma po castiare sos annos, non solu sèries ma a bortas pròpriu soap opera sirianas, arabas, apo subiu soap operas sirianas e arabas po motivos de de istudiu e de chirca e gai e tenent unu mercau ma mannu a beru, mancu no l'imaginamus, unu mercau enorme de series chi essin cada annu e chi namus, non, eh, non brincana sa lacana, non, non, non tenen una, non tenen doppiaggiu, non tenen sottotitolos a bortas, quindi si no ischis s'arabu non las podes castiare, ca nemos si ponet a li poner sos sottotitolos, ca non tenen unu mercau in foras de custos paisos, però tenen unu mercau mannu, giustamente eo penso ch'at a essi diventau chi in cada paisu pagu prus a mancu unu mercau de series o de telefilm, comente fumis nande, b'est, ma cale est pro tue unu paisu chi imbetzes tenet unu mercau chi fintzas unu in Sardinna si podet castiare e acatat sos sottotìtulos e tenet carchi cosa de interessante de nàrrere?
Càstia circhendi me is series de is prataformas prus nareus internatzionalis ma fintzas in sa prataforma in Rai Play ddoi funt series interessantis ca no funt series americanas in Rai Play nci ndi funt medas italianas seguramenti però nci ndi funt puru ca no funt americanas, c'est po nai Normal People, ch'est una bella serie irlandesa pigada de su liburu Normal People de Sally Rooney ca est irlandesa e sa serie si portat propriu aintru de de is biddas de is citadis irlandesas a sighiri is bidas de custus duos piciocus chi funt prima cumpàngius de iscola, apitzus si faint amigus, si faint fintzas ndi bessint fastigendi, però est interessanti poita si contat de duas personas normalis, cumenti narat su titulu, Normal People. Un'atra serie irlandesa est Bodkin ca est in Netflix, est interessanti una spetzia de, de giallo thriller a capia custu um, sempri in una, in una, una biddixedda spedria de Irlanda, de s'Irlanda, mi parit ca ci funt motus, depint iscoberri, c'est unu chi fait podcast appuntu, ch'est americanu, ca nd'est bènniu mm, mm. in Irlanda po fai custa cicca a pitzus de custa de custos acontessius unu pagheddu misteriosus ca funt appuntu capitaus in custa, in custa biddixedda ca est Bodkin eh, però sicuramente intre is prus interessantis ci funt custas coreanas de sa Corea de su Sud

est una serie ca ti nci pigat in sa storia ca est propriu de de castiai in modalidadi in modalidadi binge binge watching poita tui ses inguni castiandi nc'est su cliffhanger e naras no imoi depu depu sighiri a castiai poita depu bolis isciri ite ite ite capitat ite sussèdit chini funt cussus ma chini est su custu chi at architetau totu custa cosa macca maba de de de de custas torturas chi capitant in custu logu in custu giogu dd'ais bida tui squid game Apo bidu sa prima e m'at abolotadu e no l'apo sighia, non so non so amantiosu de violentzia, de horror, de cosas gai. No, a mei mi praxit s'horror, comente apo nau The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor funt intre is prus bellixeddas chi apu biu, prus bellas chi apu biu in su prus ca totu sa prima, Hill House, che s'agatat in Netflix, est bella meda. E però custa serie che no est horror, est una spezie de thriller splatter po sa modalidadi chi tenit de struturai su is giogus Chi castias sa prima naras, ok, acabada, acabadu su contu, scideus ite est sucediu e basta. No, sighit, sighit, e deu apu, mi seu, propriu apu decidiu de no castiai is atras stagionis de de Squid Game poita mi narat ca, mi parriat ca no no tenessint nudda de nou de nai. Però nci ndi funt atras series coreanas, nci ndi funt medas, po pipius, po piciocheddus

custos produtos po pipius e at bintu fintzas su Oscar comente mellus filmi de animatzioni e sa cantzoni Golden est una spètzia de tormentone non sceti po mm. pipius fintzas po mannus e at bintu sa, s'Oscar comente mellus cantzoni eh, ah. Golden insomma sa Corea de su Sud est propriu unu paisu

E duncas chi tui castias is filmis e castias is series torras a agatai me is series e sa matessi matessis dinamicas sosialis. Inquietantes puru no? Inquietantes de cumenti est organizada sa sotziedadi propriu parcellizata. S'urtimu filmi de Park Chan-wook po nai no other choice Podi, iat podi essi una serie. Si prestat beni meda a essi una serie segundu mei. Ma cale est cuddu chi si che tirat una dente a sa sola, chi tenet duos canes? Nd'apo bidu unu coreanu dae pagu, non mi so ammentendu ite si nada. Fortzis su matessi regista de Parasite.
Eh, de Bong Joon-ho. Eia, però no est, no, custu s'ùrtimu de Park Chan-wook, No Other Choice, est, si contat sa storia de cust'òmini chi traballat in custa fàbrica faint paperi, E issu esti praticamenti unu unu amantiosu de su trabballu cosa sua. No esti. Ehi, ehi, a cussa, a cussa, sa fabbrica de paperi e poi chi lu mandana, issu cheret torrare a leare su matessi trabballu. Ah, ehi, certu, si nci bogat, si, ehi, è berus, ehi, ehi, ehi.
A sa sola si che bogat una dente ca no podet andare a su dentista. De su denti immoi mi mi dda seu arremonada immoi, mi dda seu arregodada immoi, ehi, è berus, poita no fiat sa cosa prus, poita nci funt meda cosas totu atrochillada. Iih! Po cussu non mi, non mi torrat a meda sa. Però è berus, est sa cosa de su film, de, de si nci bogat unu denti. Però poi est una serie, poita tui bisi cust'omini cumenti circat de torrai a traballai in cusso, in custu, in custa fabbrica e cumenti si depit cunfrontai cun is atrus ca circant de, de intrai, de pigai su traballu. Est una cosa finzas grottesca, poita non podis nai ca est unu film Thriller, no est unu thriller, e it'est? Boh, coreanu, film coreanu, però ingunis sas, nareus sa s'aspetu, s'elementu de sa sotziedadi, finzas de is differenzias chi ci funt intra is livellos de, intra classis sotzialis differentis s'intendit meda eh, de cumenti bivit sa genti, de sa poburesa, de sa ricchesa, eh, proprio cumenti funt stesiadas is classis sotzialis, custu ddu bidiaus beni meda po nai in Parasite, ca est proprio unu contu però no funt is unicus filmis e series, nd'agataus medas in Netflix, series coreanas, nc'est una ca si zerriat non siamo, non siamo più vivi, eh, non m'arregodo su titulu in coreanu però est fattu in d'una iscola e is pipius funt, funt adolescentis e funt zombies.
Ehi. Ascolta, ma est, unu, est una domanda magari difficile, poi serramus, ca ti c'apo sequestrau pro prus de un'ora como, ma eh, c'as a essi puru istracca. Scu, ma b'est unu meritu artisticu in custos coreanos, registas coreanos, attores coreanos, bozo nàrrere, su mèritu artìsticu b'at a èssere puru, però pro ite est chi nois a nois nos arribban sas cosas coreanas e non nos arribban sas de àteros paisos, ca sun iscarsos in sos àteros paisos o ca mancari su mercadu non las faghet arribbare, ma fintzas ca mancari b'est unu motivu polìticu, non nd'isco, so so sbarionende no, però mi nau, in cada logu penso chi b'apat cosas po mene chi Chi podimus podimus castiare, meritant de essere castiados e chi ant puru carchi cosa de interessu de narrer, mancari suni lentas, ripeto, fintzas su tempus de sas series e de su cinema est importante, ca si si tue abbadias sos films americanos, tipu su che s'urtimu de DiCaprio, One Battle After Another, est un'atera duas miza, no, treghenta miza 'e ve pra pra pra, no non cumprendes nudda a sa fine, ca est no una velocidade estrema, invecias si tue abbadias unu film coreanu o iranianu e est prus lentu, b'at iscenas longas in ue non capitat o paret chi non capitat nudda. Su coreanu, segundu segundu a parrer tua, namus, est resessidu a acuntentare su pùblicu chi tenet unu gustu americanu ma cun cosas nobas o est artisticamente a beru de balia e fintzas innovativu, podimus nàrrere, in sos tempos, in s'iscenografia
Càstia, nci funt aspetus diferentis in custa pregunta chi mi ses fadendi ca est manna, ca est u' pagheddu fintzas unu pagheddu traballosa, in su sentidu ca iat depi essi studiada mellus. Dda lassamus aperta dai. No no no no dda lassaus aperta, però est interessanti poita si ponit in conca, cioè si ponit a pentzai, si portat a pentzai a poita su mercau de series televisivas coreanas, su is k-drama ant tentu tanta fortuna in Europa po nai Netflix ndi tenit medas insandos chi tui càstias una serie coreana in Netflix esti possibili ca chi ti praxit cussu generi chi ti praxit finzas sa lingua poita deu ddas càstiu craramenti in sa versioni originali in coreanu poita mi praxit a intendi is sonus de sa lingua biri cumenti sa lingua s'appicicat a sa faci de sa persona cumenti fueddant sa lingua e sa faci s'espressada e sa boxi po mei esti fundamentali No podint essi stresiadas is duas cosas, chi deu càstiu una serie coreana dopiada no studu sa televisioni mi ndi e intzandus po intendi su sonu de sa de sa lingua po intendi po bivi po biri cumenti bivint po po po connosci u'antra cultura cumenti pensant in d'u'antra cultura e custa cosa segundu me est portendi no sceti a produtzionis noas ca funt si funt amanniendi me is mercaus de is serie televisivas e me is prataformas cumenti Netflix, Disney Plus ca funt craramenti is prus potentis in custu sentidu poita tenint medas produtzionis coreanas e cun generis ca funt intra is prus nareus stimaus de su pubbricu, su thriller, su crime. e ma finzas sa commedia e poi, poita ci funt finzas commedias romanticas comente po nai nci nd'est una coreana ca si zerriat un raggio di sole al giorno mi parrit ca est de custa infermiera ca traballat in custa in su repartu de psichiatria de un'ospidali de Seul. E intzandus no funt sceti thriller, horror o acapiadas a tematicas sotzialis, ma funt puru, mancai arrexonendi, apitzus de problemas de saludi mentali, cumenti podit essi custa, o apuntu po atrai a unu pubbricu giovunu, ca nci ndi funt medas, Sì. Eus nau de Huntrix, de K-pop Demon Hunters, ma ci ndi funt atras puru, poita is giovunus funt is chi castiant prus prus series e is chi comporant a pustis eh, is produtus is gadget eh, su merchandising de series ca eh, si scarriant mancai is canzonis eccetera eccetera totu custu alimentat totu una mm, un'atra mm. eh, un'atra nareus, andala de de de produtus e poi ci funt craramenti nc'est mancai unu impatu apitzus de su turismu mancai custa cosa esti fadendi cre- cresci se s'entusiasmu, s'interessu de sa genti a visitai sa Corea intzandus deu ca apu castiau, mi praxit meda su cinema coreanu, sa literadura coreana, s'arregodaus che eh, una eh, coreana, una coreana de su sud at bintu su premiu Nobel eh, una pariga de annus a pustis, mm, mm, mm. Han Kang at bintu su premiu Nobel in su duamilla e binticuatru, eh, intzandus cussu puru fait cresci s'interessu po sa po sa Corea. Est resessida mancari sa Corea a diventare una moda, no est facile. E eh, certu, est una moda ca s'est mancai fiat sucediu giai a su Giapponi, mm. candu nosu castaiaus man, castaiaus is anime annos 80, 90, ci fiant is anime me sa televisione, immoi is coreanus ca copiant cussu stili de, de su manga, de su anime, s'est fadendi prus prus forti sa sa. E però sun originales puru, custu lu depet narrer, sun resessios a diventare una moda, sun una potenza culturale, podimus narrer su Giappone de seguru est una potenza culturale in su mandigu, in sa cultura, in sos libros, in su turismu, in sos filmis, mancari prus pagu como però est istadu una potenza culturale e s'Italia puru si cherimus est istada una potenza culturale ca su cinema italianu tenet como nono ma tenet un'istoria sua, chentu cosas de s'Italia funin de moda unu tempus e in parte galu s'Italia campat de custa cosa, sa Corea l'est biende como custa custa ispessia ispera 'e oro de zente chi cheret andare in Corea, 'e sa musica coreana, 'e sos libros coreanos, 'e sas series coreanas Est unu discorsu tropu tropu mannu mancari po lu tocare totu oe, però... Grazie, eia depi, dd'eus a depi dedicai una puntada sceti a sa Corea, e deu non ci seu mai andada, mi, m'iat a praxi meda andai in Corea, eh, poita est propriu, forsis castiendi series e legendi e castiendi filmis, poita a mei su su cinema coreanu mi praxit tropu, sceti po cussu ia andai a Busan, Deu penso ca siat propriu una cultura tropu tropu decisu, tropu stravanada e toga. Mm. Eh, e seu liggendi innoi ca nc'est in su National Geographic unu, un articulu eh, de cumenti appuntu sa, sa serialidadi, su cinema est influenzendi su turismu me in Corea. Mm, mm, eh, mm, mm, e intzandus est una cosa, propriu unu fenomenu globali custu. No, ma pro narrere chi, bai, chi b'at paisos chi mancari tenent meritos artisticos, però non resessin a si imponnere comente potenza culturale. No. Non pe, puru penso chi sa politica tenzat unu ruolu, ego ti nao, conosco sos paisos arabos e Penso, po mene, chi sos paisos àrabos como non sun a tretu de tènnere un'impatu gai mannu, nen comente tzìnema, nen comente sèrie, comente leteratura fortzis, eja, ma ca b'at àteros problemas puru, va bene, chentu cosas, però mèritos artìsticos gasi mannos non nche nde tenent. S'Iran, po mene, su tzìnema iranianu tenet mèritos artìsticos mannos, tenet e est pròpriu a tretu de diventare una potèntzia, est giai una potèntzia polìtica, ma a tretu fintzas de diventare una potèntzia culturale, però lu semus biende pròpriu in custas dies chi deo e tue semus registrende custa puntada ite est capitende e e creer dae meda a sa fine ca sa Repùblica Islàmica tenet chimbant'annos, est dae chimbant'annos chi est in gherra cun s'Amèrica, in gherra cun Israele, quindi giustamente b'est puru cussu eh, de contare chi mancari unu, unu paisu sos meritos los tenet, ma podimus contare fintzas sa Russia in custu, e no est pro faghere ne s'apologia ne pro difendere ne sos russos e ne sos iranianos, però sa politica puru tenet unu ruolu in totu custu, mancari unu, unu paese sos meritos artisticos los tenet, però non resessit a essire a campu, non resessit a s'imponnere comente s'est impostu su Giappone unu tempus, ca politicamente non nos arribban custas cosas e in prus non solu non nos arribban, ma nos arribbat un'immàgine de custos paisos, paisos inue non b'at nudda, inue non si, imbetzes si unu comente a tue chi chi t'agradat su cinema o un'àteru chi l'agradat un'àtera cosa, unu non podet narrer m'agradat su cinema ma no apo mai bidu unu film iranianu, non penso, non penso, est impossìbile, est un'indùstria tropu manna chi però podet diventare puru prus manna, namus, si no si non bi fut totu custos problemas, namus, de de sa politica internatzionale. Manna e bella puru, cumenti industria, cussa iraniana.
E tando Mari Miriam ti torro gràssias, oddeu Mariam, scusami, torramus a fagher po chi lu seghet. Mariam ca est sa, est beni, est sa forma araba de Miriam, mi praxit. Quindi mi perdonas. Miriam. e tando Miriam ti torro gràssias po custa bella chistionada ca ti dd'apo nau est un'argumentu chi m'agradat a mene puru però non, non, non so atretu, non tenzo su corazu de, de l'isterrere eo de, e mancari puru po mandronia non tenio gana de mi l'istudiare, de l'iscrire e de lu faghere, de lu faghere eo, ti dd'apo fatu faghere a tue, però mi so ispassiau e tenimus unu muntone de cosas de pònnere in descritzione oe, podcast, films, libros, series, E cantande a gai. Unu sciacu mannu 'e cosas, pois chi ant ascutau su su po su podcast si depint ligi unu muntoni 'e cosas, ligi castiai.
Chissai. Gratzie, a s'atera borta. Gratzias a tui, atras bortas. S'intendi luegus. Eia, Deus bozat.
Azis ascurtadu Contannos, unu podcast chi pertocat cale si siat chistione de interessu. In sa descritzione de custa puntada acatades acàpios e ligàmenes pro connòscher menzus custa chistione e fintzas sos riferimentos a sos libros chi at cossizadu s'òspite in custa puntada. Custu podcast l'at fatu Lisandru Columbu cun s'azudu de sos òspites ebbia. Tenide bos contu e adiosu.